ndikulandireni komanso ndikupatseni moni nonse omwe mwatsekula wailesi ya kanema ya Luntha Madzulo a tsiku la lero ndithu lachinayi, dzina langa ndi Helbert Katanda ndipo mu pulogalamu yathu ya Luntha Exclusive tsiku la lero tikhale tikucheza ndi Kelvin Omuuzayo Wapeza Mphande yemwe ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma mdziko lino la Malawi komanso iyeyo uh, ndithu ndi shadow MP ku constituency ya Lilongwe Likuni tithokoze kwambiri uh, potsekula zipata zanu kuti ticheze madzulo a tsiku la lero zikomo kwambiri thank you for having us mm. mwati us mutanthauza chani us uh, means that uh, me being here mm. kutanthauza kuti the people okay anthu amene akusowekera mabiriji anthu amene akusowekera school fees anthu amene akusowekera zipatala anthu asowekera business asowekera ntchito ndi ndi i'm representing them chabwino tikati kelvin omuuzamo omuuzayo Omuuzayo wapezeka. Omuuzayo wapezeka. wapezeka na mphande uh, tisabwere kaye ku dzina la omuuzayo wapezeka tiyambe ndi kukamba za uh, kelvin ndi ndani makamaka Kevin ndi muuna okuliya kwambiri tikukudziwani kuti ndi nkhani katswiri pa nkhani za ndale uh, pa nkhani za chuma makamaka komanso mufuna kudzayimira uh, ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo mutagwapo kale Mm. uh, koma sitikudziwa kwenikweni kuti ndi ndani uh, zina zimene Amalawi sakudziwa Kevin ndi munthu amene wabadwira ndi kukulira ku Chigwirizano kumene kunatchuka ndi mbiri zoipa kalekalelo.
Oho.
Um, ndikumbukira nthawi ina timakhala nyumba ya maudzu nde mvula ikamabwera ndimatenga timakope tanga kukhala pakona kuti tisanyowe Chabwino.
ndiye in so doing ndikuuzeni nkakonda sukulu zedi Oho. koma tsiku lina ndinati ndauza mama- amama ama kuti ndikufuna makope andiuza kuti upite pa depoti pa chigwiro ukahede matumba anthu akamachoka mtawuni utenge ukasiye kuti ukagule kope for makolo anga sankakwanitsa kugula kopelo oho so zinatengera community kuthandizira kuti ineyo primary ndimalize ndipite ku ngowe ah, ndipite ku mchedwa kwa nasara kenako secondary ku ngowe kuti ndifike penepapo Chabwino. so it took the community kuti ineyo ndifike penepapo chabwino tikati omuuzayo wapezeka Dzina limeneli ndi lanunso?
This name is a deep name if u go deep to say to say kuti ahm kwathu chiyambireni kwakhala ma MP osiyanasiyana Chabwino.
ena mayina awo anati mukaona omuuzayo Mm. nde okaona omuuzayo chituko sinachitikepo Mm. nde nati ayi ine mmene nkapanga zangaza

lero mumva miyambi pano ndiye miyambi mukamayimva musa- musathawetu chifukwa dzinalo lomwe munthu pasungani mwambi akati ndine njala Mm. kuti umve njala imawa bwanji imali ngati njala inako wawapo oho so ineyo ndinasopo school fees ndinasopo bridge ndinasopo chakuti Mm. so uh, ndikuti kwathu angakanika kundigulira ngakhale kope Mm. nde ineyo nditakankhakankha kupushapusha ndinapezeka kuti naye bwinobwino zamba kuthekako pang'ono there is a future so i decided to give back to the community nthawi imene mmagwira ntchito zanu uh, zachifundo as you have put it kuti you were giving back to the community mm. uh, munali ndi lingaliro lokuti ndidzayimira nkukhala phungu wa ku nyumba ya malamulo Choyambirira chinali kuti ineyo ndibwezere chifukwa makolo anga sankakwanitsa kundigulira kope. Oho. Ku head-ako ndinkachita manyazi. Tati pano upite pa depot paja ukahede timabegi tino umatifuna. Mukuona. Ndinati ah iyo kai. So the community by God's grace chifukwa amanena kuti Mulungu sangatsike kumwamba kudzathandizira anthu ena. Oho.
Koma Mulungu amadzera mwa anthu ena kuti athandizire anthu ena. Chabwino. I accepted that. Kenako ndapezeka kuti okay what do I do? Kenako ndinayamba ntchito yachifundo. Ntchito yanga yoyambirira yeniyeni ndinkakolopa pa Crossroads Hotel, Okay.
the kitchen master mopping.
Chabwino. Now tikambeno ku nkhani ya ndale. Um, that time nthawi imene uh, mmagwira ntchito zosiyanasiyana zachifundo. Uh, mudalotako kuti mudzakhala wa ndale kapena mudali mutayamba kale ndalezo. Sindinalotepo kwambiri chifukwa chakuti I wa- I was giving back to the community Kenako nditaona kuti ineyo individually pa ine ndekha sindingakwanise kufikira aliyense ku community Okay.
ndi kupeza kwanga.
Then I decided to join politics in the sense that ndimafuna ndikakhale nawo pa tebulo pamene amapanga ziganizo za dziko. Li- Linali liti limeneli? Eh, 2018 Mm. 2018 nena "Ah, tsono apa sindingakwanisa kufikira aliyense Mm. fees tikwanisa kulipirira anthu mmakoleji mmasekondale mmaprimary Okay. koma kuti tifikire anthu ambiri titani then i decided to go to parliament Okay. i should sit on the table where the decision of the country has made kunena kuti iyayi nansi mp akawina chisankho sikuti amasaka ndalama ndalama vilipo kale ndalama pankhaninkhani nthawi zambiri andale amakonda kuti ayi adandituma eh, anthu adandilembera makalata Yaya anthu amagona unyumba kwanga usiku onse pa, pa, pa khonde akuti nkhani Bodza la nkhani- nkhani yanu nkhonkhoniza. ikumveka mosiyana bodza la nkhonkhoniza amanama Now, tele na- na- nanunso simufuna kungobweza ndalama zimene mudaononga pothandizira anthu chifukwa eh, ngati mmathandiza anthu now you've decided kuti muyambe ndale simufuna kuti mubwezerepo ndalama munkapanga inetu ah, sukulu yanga ndinaphunzira movutika ku A&M kenako ndakapanga degree, masters ndikupanga zina sukulu yanga ndinaphunzira movutika osati i have something that i do ndilipo chimene amachita ine ndimalangiza ndilima dziko lonse la malawi from nsanje to chitipa Okay. nkhotakota to mchinji tili ma clients amene timathandiza ife za chuma mwamvatu boma lija likapanga budget ngati media imabwera kuti katswiri wa zachuma za misonkho Okay. the source of the income of the government we depend on taxes but now what is happening for us tizikhala ndi deficit kuti tisakwanitse budget yathu mm. nde amafunsa katswiri wa chumayo nde ndine mm. katswiri wa zamisonkhoyo nde katundu wali pano oho iyayi musatero iyayi panopa um, uh, msonkho umene uzichotsedwa kuti pay as you earn izikhalapo iyayi mupange adjust onena ndife ndikumbukira nthawi inake ndinanena kuti iyayi inali 100000 kuti anthu tipange encourage

Joyce Banda ineyo ndiyende ma footsteps ake okay ndeyeyo so ineyo sinakumeneko Joyce Banda ali president okay nde ntchito zimene zachifundo ndimachita kumangira manyumba anthu okalamba kulipira school fees anthu ena azimayi aziphikako vigege mmudzi muja kuti azidalira paokha chifukwa kopempha kamatukwanitsa okay then panani mayi mtunga ndi mzanga ah mphanga ah, her excellency is traveling tiye tikaperekeze ku airport mm. ine kupita ku airport kuja akungofika anandipasa moni ine mai Joyce Banda aja mm. ah, okay oh, ndikabwera ndibwera kwanu oho so politically uh, I was inspired by Joyce Banda okay. she's a mother mother I love you wherever you are and uh, zachifundo zimene amachitazo I was giving back to the community as she's been doing okay yes

region and religious mm. and things is affected and kuti kuti munthu achokera kuti okay. kumalawi but now we need to change the, the, the, the, the, the system mm. kuti ah, kodi izi tsopano kuti inza kuti because munthu politics in a democracy country mm. is a competition of ideas you bring mm. ideas on the table people should buy the ideas mm. but kunoko kumalawi amanena kunoko ah, kunoko nkwa PP kunoko nkwa chakuti

mutagonja uh, mmasankho a chaka cha 2019 pa people's party ticket chikukupatsani thamo kuti mungakapambane masankho awa nchiyani
munthu ukagwa ngati uli ncholinga dzuka pitiriza ulendo wako usayang'ane mbuyo chifukwa ukayang'ana mbuyo usanduka chulu cha mchere nde mmene ndilili pano nkasanduka chulu cha mchere ndevuzi akamasusa mchere uja akapeze ndevu oho odika mzimbe saopa matope mm. kangotiudika mzimbezo ndi ku dimba kuli matope pirira mm. komanso mwaponda mwala
iyayi ife ndinankhala ngati mthiko paja mthiko olo phala litenthe bwanji malo wamutimo
now um, ku Likuni komwe muyimira mchigawo chapakati mm. uh, a lot of people have been saying kuti uh, ndi malo amene amachita favor

koma ife amene tikudandaula tilipo gulu ndipo tikachotsa mpamene adziwa kuti nyema ndi khobwe zimafanana msupu koma nzosiyana kulitu makhokho monjo ku constituency yanu this is the gen z generation generation Si- simukuchita mantha
kodi we odika nzimbe amaopa matope achimwene mayenera kuchita mantha chifukwa ena amene mupikisana nawo kumene ndi nduna zimene Ah, achimwene ineyo ndikumbuke mwatchulapo za nduna nali munthu ukamachita ushado umakaonekera kwa ma T/A amene ali mu constituency nde ndinakaonekera kwa gogo Malili ndinapita kuoneka kwa M'bwatalika nde unfortunately kaya fortunately umatenga banja lako okay nde nali ndi mwana wa chaka chimodzi wina wa zaka 7 amenewo so tafika pa Mpingu takhota tipita kwa M'bwatalika tamwa mvigawenga Mm. mvigawenga apo ndithu nzachipani okay chipani chake sitingabise cha MCP oho nde with youth wing ya pa Mpingu Mm. they came to attack me anamenya vikwanje mmagalimoto muja okay si kwanu kuno Mm. nde ine ndinatsitsa galasi kuti ma guy muti bwanji Mm. Ine ndimakonda kumanda adzukulu. Ine dzukulu namba wani. Mhuu! Aaa ma guy, kuno kumanda mumakumana mavuto otani tikuthandizeni. Andale timabwera masana tavala ma suti, mafumu amatipanilira. Muti bwanji? Ndiye ena mwa iwo kuti kunoko amati tidzakumenye. Koma timachita manyazi ndiwe mnyamata mnzathu. Oho, chabwino. A, anthu amachita kuwauza kuti Kun, ine adzikumenya.
anachondiuza anyamatawo. Na- We know their, where they sleep, we know where they stay, and we know their names. Ndimafuna kuti tigone kwambiri pa nkhani imeneyi Eh. Eh, political violence ku Likuni Lilongwe Likuni constituency ndi one of the uh, uh, constituencies amene kuchitika nkhani zo- zo- zomenyana anthu kugwebana Uh, ndimafuna kudziwa kuti share us the experience now ngati munthu mmodzi amene akukayimira kumeneko and uh, there has been a lot of political violence uh, this year and the previous years Let me take this opportunity kuti ndiuze dziko wherever they were the president dziko indilani okay.
uh, ineyo
ngati pali munthu woyamba kuletsedwa ku maliro Malawi yonse ino ndine oho ah Kelvin asamabwere ku maliro amabwera mchigulu oho gulu sinchoka nayo kunyumba kwanga kuti ndipo anthu a- aku aku constituency anu maliro amenewo ma ndiye kuti mafumu tsono amakuuza kuti yayi kunoko pa- musabwere mumabwera mchigulu zedi inspired by the politicians okay ndiye ndinati ah, ah, tsono ine anthu sindinayitana people should in a democratic country you need to put up your ideas people should buy the ideas that you want ayi osamati ine maliro ena sindipita ndiletsa oho as a citizen of this country
chifukwa chani akuti chifukwa chani adakuletsaniyo ndani ndiyankhe ni mwambi mulola yankhani ndithu galu amauwa icho chamuopsya galu kuti ambe kuuwa chinake chamuopsya

ma incidents okuti undiletsa kupita kumaliro ndi ena okay otigenda awo ndi ena ndi ndani kumaliro ndiye ndi mafumu ka oho mafumu they are- i- si mavuto mafumuwa mafumu they are akuopsezedwa ndi anthu andale okay nde what why am i called the game changer is that we want to restore kubwezeretsa ulemu kwa mafumu mafumu akhale mafumu wandale akhale wandale ndale zake zachitukuko okay dera lathu likakhala munthu bwezi ali chumba mm. chumba mumachidziwa munthu osabereka ameneyo ndiye tikutanthauza kuti dera lathulo palibe chingaloze ngati bridge lalikulu kudera kwathu ndamanga ndine 14 meters kwa mniro kwa T/A moti awa alipowa palibe chimene akuchita ah mwina adzanene coz ife sitimaziona oho mafumu kwathu ankadyera m'masamba kukachitika maliro mm. nthochi zija kuyikamo nsima mm. pano gulupu aliyense ndamupatsa mbale 100 oho ndamanga bridge 14 meters kwa mniro kwa T/A malili oho T/A kwa T/A malili mm. ndamanga nyumba kwa kalinde mm. ya anthu okalambitsitsa mm. osowa pogwira ndamanga nyumba kwa kamoyo ndamanga nyumba kwa msipu ndamanga nyumba kwa sinda ndamanga nyumba kwa um, um, kwa ndani uku

mulungu amadzera mwa kelvin mphande kuthandiza anthu osaukawo Mm. the bible says nthawi yokhazikika ine mulungu zikatheka ndizakwanisa zinthu zitheke ikakwana nthawi iyo ikakwana ndizapanga zinthu zani zitheke i remember in the bible uh, when the israelites were struggling in egypt Mm. mulungu anauza mose pita ukatenge ana anga ndi mose anati ndikwanisa bwanji ndi wachibwibwi Mm. anatengana ndi aroni ndiye mulungu anthu achavutika anawatenga moses uja kupita ku chani dziko la malonjezano ngati pali anthu okondeka ndi mulungu kwambiri ndi ana israeli mu mu baibulo ee chabwino nde ndimadzifunsa kuti mose wawatenga akupita ku dziko la malonjezano chimene imfa inkabwerera ndi chani Mm. ngati mana oyamba kugwa anali kwa ana israeli oho kunali imfa kunali zosiyanasiyana kukumana ndi nyanja ndiye ndimati ngati mulungu ankawakonda bwanji ankalola zichitike zotero Mm. but my spirit tells me to say mulungu analola zija zitheke cholinga akonzekeletse mentally when they get to the promised land akhale ngati anthu ake a mulungu chabwino ndi mavuto akukumana awo kwathu konse kuja ayi mose tsano wabwera pano tele mulankhula ngati mbusa ah ah ah ah tsono mulankhula tu ngati mbusa tu si ukuluku chabe u- wa anthu andale kuti amayankhula zoti anthu awakonde Ineyo ikanakhala ndale mm. ntaluza ukhansala ngakhale khansala amene andiwina ine ukhansalawo mm. panadutsa two months mjigo ndinayikanso ndine pamudzi pake ntaluza oh. kale chisankho mm. nde itakhala ndi ndale imeneyo oho mm. kutanthauza kuti simungachoke yayi I'm paying school fees for more than 50 kids mm. ma secondary ma chanichani monse mm. before ascending to the parliamentary seat mm. So sikuti tipite kumeneko chifukwa ni MP tisaka ndalama vilipo kale vindalama Acha. nde panopa aonjezere ikhale 220 million inali 20 200 million nde munthu wakanika kukhulupirira pa chinthu chaching'ono chachikulu angakukhulupirire Chabwino, ti- tibwererenso ku nkhani ya uh, ma political violence mm. um, zili motani uh, ku constituency yanuyo zafika monyanya potani kuti tingafotokozera anthu pano
zafika monyanya in the sense that mafumu akuuzidwa ati asandilandire mm. zafika paja poti anthu akumudzi akandipempha kuti ayi uh, tikufunako transport mukatengere nkhuni mm. kaya tikufunako coffin ndikagula coffin ija ndeti kumakhala kukanganirana ine ndi the incumbent oho wina ogula bokosi wina sogula bokosi ayo sagula kumati akanyamule ndiwo oho nde ndikumati iyayi chitukuko Chisakhale munthu kukamtenga kumotchale kukamsiya kumanda chifukwa anzathuwo olo ukatenga kumotchale kukasiya kumotchale sakasiya amadikira ine ndikasiye kenako oti akatenge Oho. ndiye chitukuko chisakhale munthu kukamsiya kumanda chitukuko tikumafa anthu fe kwambiri chifukwa tilibe u- madzi aukhondo Kodi nchifukwa chani andale mmakonda kugula mabokosi?
Aaa ineyo. Nchifukwa chani uli uh, mkhalidwe wanu anthu oti mufuna kuyimira u MP kapena ma MP amene uh, kuti nthawi zambiri mmakonda kugula mabokosi mm. uh, chitukuko chanu mmachionetsera pogula mabokosi anthu akamwalira nthawi ya kampeni ngati ino timvere kwa inu Ineyo achimwene mm. ndinayamba kupanga izi ndili ndekha pa ground Okay. olo a incumbent iwo kunalibe kaya anali kuti sindikudziwa Mm. nde panopa aona kuti "Ae, chaopsa mlenje okay chati deru chaopsa mlenje mm, mm, mm. nde panopa ayamba kubwera afuna azipanga zimenezo but ifeyo it's not a strange thing that's what we've been doing okay nde chifukwa ti maliro akachitika ngati lero kuli maliro 5 kwathu oho ndiye kuti ineyo ndima- mdzukulu number one ndine ndimakatsegula manda 5 koloko mmawa ndafika kale echabwino Mm, adzukulu akuti amadana chifukwa anthu andale ife timangovala suti mm timapita masana mafumu amatipanira pokhala nyumba koma twagwira ntchito yolemetsa just mafikira mwaona so kuti anthu andale they always want to take advantage chabwino ineyo ndakhala pa ground nthawi yonseyi panopa ndili pa ground ena akundipeza pompo Mm. koma chizadziwa nchipande poomola oho ndikuchita zinthu izi chifukwa chani ndinali munthu wina wake nzanga pepani ah, pa tv pano Mm. tinkapita kwa Mpingu tinkayenda wapansi chabwino nde ankafuna kupambuka Mm. ankafuna kuzithandiza Mm. nde ndinamuuza azithandize ah nzazithandiza pobwera Mm. tupita kuja tubwerera anthu ambewa ayatsa tchire Mm. munthu anasowa kozithandizira kopambuka Oho. nzapambuka pobwera anapeza tchire atayatsa Oho. so ukafuna kuchita chitiratu nanga iweyo woti ah nzapambuka tchire ili pobwera sudziwa mtima wa anthu ambewa Mm. amasana akaphonya umabwera akamuni uthandi, upa- uthandizika ukafuna kupambuka pambukiratu if you want to help people help the people Pakulakwika mpati kuti these political violences zizipitilira Pakulakwika ndi mukuzichepetsera? pakuti anthu andale amamva kukoma akhala m'boma muja. So kumva kukoma kuja amayiwala anthu amene anawavotera. Okay. Nthawi zonse ndimafunsa anthu kunena kuti munthu wotulutsa ndalama kuti kagule chakuti Otuma, otuma ndi otumidwa. Bwana ndi o, o, otum, otumayo nde bwanayo. Okay. Anthu andale ife timatumidwa nde ife timakhala ngati ma mini god. Okay. Ah, olemekezeka, olemekezeka for what? Oho. Nde akazimva chonchicha amayiwala ah basi. Mm. Nde akamva kuti winawake ali pa ground achita zakuti nde amatenga othamanga. Ayi munthu uyu udindo ungokoma timgende timtani. Okay.
Ngati mwangotsekula kumene wailesi yanu yakanema ya Luntha, mukuonera Luntha Television Exclusive Interview yomwe tsiku la lero tikukamba ndithu mobwereza kuti tili ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma a Kelvin Omuuzayo Wapezeka Mphande iwowanso ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene aonetsa chidwi kuti adzaime nawo ndithu pa masankho amene adzachitike

Takulandiraninso ndipo tikupitirira kucheza kwathu ndi a Kelvin Omuuzayo Wapezeka Mphande mu program yathu ya Luntha Television exclusive interview uh, imene ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana Iwowa ndi katswiri pa nkhani za chuma komanso ndi m'modzi mwa amene aonetsa chidwi kuti adzapikisana nawo pa mpando wa phungu wa ku nyumba ya malamulo ndithu pa masankho omwe adzachitike mwezi wa Seputembala chaka chino. Tilowe ku mbali yanu tsopano, mbali ina ya moyo. ya katswiri pa nkhani za chuma. Ngati katswiri pa nkhani za chuma tikulankhulana, dziko la Malawi likuvutikabe kwambiri ndi nkhani ndithu za chuma. Zikuvuta pati makamaka kuti mpaka dziko likasauke chotere? That is a broad, that's too broad, but I think I will put it in the context that you understand to say. Mwi- mwi- mwina tiyambe nkuti uh, what happened kuti economy yathu ya malawi ifika pomwe tilipa Ah, choyambira ineyo ngati katswiri wa za misonkho ah, okay Ts- dziko la malawi limadalira misonkho Mm. bajeti yathu yonse ija kuti itheke ifuna misonkho okay nde chimayambira kuvuta kuti misonkho ija tiitolera bwanji alright misonkho ija kumalawi kuno ndiyodula mm. choyambirira vuto limenelo limenelo ndi zotheka ndithu uh, kuitsitsa misonkho ija very very very much possible okay misonkho ija ndiyodula ndiye zikupangitsa kuti anthu ena azithawa misonkho ija okay so in the process that akuthawa misonkho ija apangitsa kuti mra itole misonkho yochepa chabwino we can have a zero deficit budget in malawi okay we depend on taxes, the money that we get from taxes we can be in deficit so for the country to have a zero deficit budget is very possible okay how what when where who mra ija ili okay ma rates tax rate tax, because tax it's a broad name chabwino tonse meri anthu ine ndi Kelvin Mphande ino ndi nani nyanga koma makhala kuti okay ndi john ndi nani pane mavati Koma tonse ndi amuna.
ndi anthu Mm.
misonkho kumalawi kuno ndiyodula okay so ndiye chifukwa kuti misonkho ndiyodula anthu amakachita katangale kuthawa misonkho ija kuti asalipire misonkho yokwanira okay So first of all, what the country should do is we have a body imene imatola misonkho which is Malawi Revenue Authority.
mra Malawi Revenue Authority ija as aphungu akunyumba ya malamulo akhale pansi kuti timakhala ndi deficit chifukwa chani. Chabwino Aphungu akunyumba ya malamulo amene apanga malamulo Value added tax way back it used to be called surtax okay Ndiye surtax yo ndi 16.5% mm. kumaiko ena ndi 14 ena 12 ena chakuti 16 mm. misonkho ija chifukwa ndiyodula anthu aja akumathawa misonkho ija kumakachita katangala chabwino first and foremost that the country should do is to adjust to make those taxes flexible okay when taxes are flexible mm.

kanthawi kochepa pamene inu mukudzapanga profit mwina nthawiyo iyi zaka zambirimbiri Koma kutsitsa misonkhoko, eh, won't there be any negative uh, uh, effects tikati tatsitsa misonkho yathu kuno ku Malawi? based on the trend when you flex the tax rates

than ever before. Chabwino.
Ilo ndi vuto la kunkhani ya matax. Now we are talking about a Malawi um, which we are saying its economy is in the I, uh, ICU. Um, zikuvuta pati zikuvuta pati which button do we press now uh, ndikutengera ndi mmene economy yathu ikuyendera Achimwene, um, the attributes of a good leader. Mm. Dr. Joyce Banda of Malawi 2025. oho

oho competitor most of the people Mm. abwana ifeyo tikudziwa onse kuti timaona nduna zina zimene zimasankhidwa kuti ah izi ndiye zangosankhidwa omwe zinathandiza kampeni Mm. tidene osankha nduna because i- okay iwe president sufikira chilichonse umakhala kuti ukupanga zinthu zina koma ukasankha anthu abwino they run the show iwe umangotolera ma credits wekha kodi mwana wanu akapalamula akamenya nzake amanena kuti mesa mwana wa uje

ayi france kuno sitikufunani iwo akuti sitikufunani mm -hmm. sizikutheka oho why not malawi ndizotheka ndithu kuchita kumalawi if they did it we can did it
okay Eh, chabwino Eh, ndimafuna ndifunse nkhani yokhudza imf ndikukhulupirira kuti mwamva eh, kuti dzulo imf yathetsa deal yake yomwe inali ya 4 years ndi dziko la malawi Eh, first of all your quick reaction to that

That's why I say that I'd be so good leader to bring in good people. But sandi mafana hata aka amenya geri ija. Mafana. Okay, kundale kuja mapezeka kuti munthu sana pite ku sukulu bwino bwino wangotenga ma diploma ake kandi kuti basi kena kumupasa nduna. ongogula chabe Ongogula inu.
Nde munthu how somebody how do you expect somebody to contribute to that? okay we need to bring up a very big team, big young team, young blood. That's why I said muzindimvetsetsa the struggle that we had n- we have now Mm. is exclusion and unemployment. okay The able people are excluded. Ndi anthu tumasankha unduna chifukwa choti anathandiza kampeni. mm. How do you do that as a country? now uh, uh, should we say kuti kumalawi kunoku nde kuti kudalira kwa IMF ndikumene kukutilakwitsa. It's a problem. We devalued the kwacha. They had their, dem their own demands. Okay. Hayi mwakumwa kuti mpange devalue. We didn't do that. We mm. did that. Mm. Mm. Kodi bwanji tango ta yakola kulu ikeluke. Okay. Nde kwathu timati ikeluke. Mm. Anyamata ngamuza li yakeluka nimadzuka 2 AM. Tamanga kukeluka yakeluka papa nao. Pachepache ifeyo tili pache. God for all of us. Koma mm. izizi nde zathu tizipange tokha. Yakeluka mene papa. as a country bwanji tiziimire patokha bring in able people okay osati za imf izo amwene land ndi yambiri kumalawi tili nayo so kutanthauza kuti zomwe zachitika dzulozi uh, you saw it coming
achimwene okay the imperialists they are demanding they are controlling us what do we do to have our economic independence we have mines let's utilize that tizipange export we get that we get that, that, that forex ulimi wathu uja timagulisa foja we get that forex tipange izi nyanja yathu ija ndi ya fresh tourism everything bwanji singaziimire patokha Traore bwanji pompa apa zatheka why not malawi now zikutanthauza chani um, ku- ku- kuchita um, terminate deal kwa imf ndi malawi uh, what does it mean uh, in terms of uh, the economy of the country Uh, there are two things involved in terms of kuti ifeyo as a country sitikuchita bwino komanso choyambirira chenicheni is economic independence Okay. tizinene kuti ayi chabwino tingocheuka apapa it may take us okay akhoza kukupatsa treatment amwene mankhwala mumwa 6 months or 1 year utadutsa bwinobwino kumwa mankhwala ukhoza kuchira Mm. nde ifeyo tiziyimire patokha we have a land Mm. we can utilize we have minerals a lot of minerals bwanji tipange utilize that tizipange export kodi forex singabwere okay so it takes leadership and you- those who have been appointed to implement ma policies athu kutanthauza kuti you are subscribing to all the thoughts amene anthu akhala akupereka kuti we should stop relying on IMF. 100% Komatu a Malawi kuti dziko lathu tikuvutika kale chuma mm. chathu sichinafike poti tikhoza kuima patokha. Mm. Mm. It's, it's mental liberation. Okay.
We need a mental liberation. Mm. This is very possible. Mm. Amwene tili ndi migodi yosiyanasiyana inu ngati kuti golide kuno kuti ku Malawi alipo. Mm. Do the government takes care of that? Okay. amwene tili ndi nthaka ya yochuluka zedi umadziwa kuti ku dubai ah, well, emirates kuja alibe nthaka okay umadziwa kuti ndege imabwera kubwera ku malawi kuno kuzasiya zinthu kubwerera empty bwanji titalima tomato okay anyezi masamba chanichani zinyamuke zipite uko tikhala ndi forex ya chabwino ayi forex mafuta kulibe what for zikukhala bwanji anyamata anzanga? Chabwino, tsopano tafika apa, tigwire mtengo wanji tsopano? Uh, IMF ndiyo yapitayo mm. Uh, dziko lathu chuma chikuvuta tikukamba pano forex kulibe ku Malawi, tigwire mtengo wanji? Mtengo umene tingagwire chaka chino tikuvota ati mm. tivotere chitukuko osati chipani. Oho.
Chifukwa there are people who subscribes to the party amangona akawina ma primary ndi zonse zatheka oho then those people they tend to serve the political party not the people okay the political party makhala ndi ma objectives awo and anthu onse awina pachipani pacha they tend to subscribe to political party agenda not to the people who voted for them okay regionalism is coming in the sense that kuno kwamakonda chipani cha pp kuno makonda utm akangotere basi kena kwazabweranso nthawi ya chisankho Its time to wake up Malawians to say we need to vote munthu amene angatisamale, munthu amene angatiyimilire mavuto athu, okay.
munthu otulusa ndalama ndi opere okagula chinthu bwana ndi otulusa ndalama, otulusa ndalama ndi anthu amene akutivotera mm. but anthu amene akutivoterawo timawasamala, timabwera nthawi ya chisankho kapena kampeni yoka. Chabwino.
Ngati mukutsekula kumene wailesi yanu ya kanema tatha mtunda pano ndipo Ei, nkhani ikungokwererakwerera mtunda. nkhani ikukwera eh, tikulankhula ndi a Kelvin omuuzayo wapezeka mphande omwe tikukamba kuti akudzayimira nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo eh, ku Lilongwe Likuni constituency komanso ndi katswiri pa nkhani ya zachuma. Mbali ina ya moyo wawo imeneyo ndi imene tikukambirana ndithu pakadali pano. Ndimafuna ndione kuti now being someone who aspires to be a member of parliament, I believe kuti mukutsatira bwino zomwe zikuchitika mdziko lathu la Malawi. Um, dziko lathu la Malawi in terms of governance, are we there yet?

what they care for is kuti ndinawina on this ticket nawina on this ticket they cannot do anything because they know kuti kwathu kuno anthu amakonda chakuti so anthu aja amakhala nditaika mbotolo but it's now you and me our responsibility to highlight people that let's vote for development not chizolowezi Oho.
Ah, chabwino now uh, kayendetsedwe ka dziko kakuyenda bwanji boma ilili uh, la malawi congress party uh, led by dr lazarus chakwera likuyenda bwino Uh, Mr.
President, I believe you watch this. Uh, all what I have to say, Mr. President, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera, Mm. we all voted for you as a country. okay But now,
uh, the people that be, are being appointed they are not serving the people they are serving their own interests so now olo mtakhala ndinu abwino bwanji uh, anthu aja akulephera then at the end of the day mwana uja akapalamula amati "Ah, abwana ake ndi awa so kulephera kwa anthu awo kukhala ngati mulephera ndinu so you need to wake up and say and make decisive decisions Eh, minister amene akupanga zopoyira basi mthamangitseni gule kwawo kapande then anthu aziopa kuti ineyo ah, chakwera ndikapanga zibwana andithamangitsaso koma anthu mukapanda kuwachotsa ndeti azingoti ah no the president make a decisive decision mr president for the sake of our country not for the sake of a political party for the, for the sake of our country we will never have another malawi this is the only malawi we have chabwino JF Kennedy in 1960 something, he said,

trust you kuti mukhoza kusintha constituency yawo despite kuti ena adakanika. munda uti utolapo khobwe umachodzera pa ntolapo ndithu ati mukachiona chi- chimanga chabiriwira ati apa ati Oh. if you have built houses we have built bridges Mm. school anthu akupita ku school kutekiniko kubunda m'ma secondary osiyanasiyana Mm. mijigo taika mmidzi ho. Poteteza chilengedwe, mafumu ndimawapangira chonyambulira ma coffin chachitsulo timati chithatha, chithandala ena amatero. Aliyense mfumu, group aliyense angosala mwina ma group osachepera 10 out of thousands of groups. Tikufuna titeteze chilengedwe nde ngati tikuchita izi sanalowe ngati takhulupirika pa chinthu chaching'ono, chachikulu munthu angalephere kutikhulupirira?
Chabwino, musapite ndi mawu kukhosi. Mawu anu omaliza ndi otani mu programu yathu ya Exclusive Interview tsiku la lero? Achinyamata sitidzakhalanso ndi nthawi ina. Nthawi yathu ndi yomweyi. Tilipo a, pa anthu 10 aliwonse achinyamata tilipo 7 kapena 8. Ndiye tilipo gulu zedi. Ndiye ifeyo tikatopa, tikabwerera m'mbuyo zinthu sizitheka. Tisangokhala mma social media kuti iyayi motere motere, we need to wake up kuti titere titere. We cannot all contest but pali youth paliponse faka X votera nyamata aliyense because mavuto achinyamata timadziwana ndife tokha. Kodi mitolo 20 ya nkhuni yakanika kupsetsa dzungu limodzi? Kodi mitolo 5 ingapsetse? Tikutanthauza kuti anthu ena akhala zaka 20 osatheka zinthu ndiye akabwere zaka 5 n'kuchita zakuti nyimbo imodzi sitichezerera gule komanso gule okhoza kuvina amaziwa nthawi yochoka mbwalo Mulungu adalitse dziko chabwino tikatero tifikanso pa mtsiriziro pa programu yathu ya tsiku la lero eh, ya exclusive interview yomwe timacheza ndi katswiri pa nkhani za chuma komanso misonkho Eh, kelvin omuzayo apezeka mphande Ndipo timayankhulana ndithu pa khumbo lawo lofuna kuti adzaime ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la Likuni mu mzinda ndithu wa Lilongwe. Dzina langa ndi Helbert Katanda. Ndikupempheni kuti sabata ya mawa mdzakhale pomwepo pamene tidzabwerenso ndithu ndi program ina ya exclusive interview. Mwakuma nonse.